maka na oge dịrị gboo na Anambra steeti ya rụrụ igbu oke adị ndị Igbo niile maka uwe ejebe ụka ọ because of ndị ụka batara so ekenekwe ndị ụka mere ha ji were bupụgo mana osisi a ndị ahụ nyediri ha akwụkwọ a ha na-agụ bụrụzie gị dowe ebe a ama na mmụọ bụ na ebe ote akpọrọ gị akụ na mmụọ bụ na ebe a were were ihe a na-ayọ ihe ọma n'isi ụmụ Igbo niile

hmm. amaka meela anyị n'orie na afọ na nkwọ na eke onye sị na ihe anyị na-eme enweghị isi o weta isi ya tinye ebe ahụ ka o were nwee isi Chukwuemeka Odumeje na ndị ụka na-emebi isi ihe niile anyị nwere be anyị chekwa na enweghị ihe anyị wụ mana a na-egede na ọ wụ n'obodo ahụ Germany ka a nọ a na-enyekwa gị ihe ị chọrọ talkless of be anyị wụzi Anambra steeti ijuru eju ndị be anyị na-asụ isi ndị eze mmụọ be anyị kpara nzu n'anya na-anakọrọ ụmụnne anyị bụ o nwee onye chọrọ ịkụziri bụ omenala ee ị bụrụ onye esi dozichi agụ dochiara gị ihe mara mma ọ kwuo na ka ị na-adị mm? na ukwu osisi gị ihe gị niile dị n'akwụkwọ. ndị ụka bịa gbuo ya sị na ọ ekwensu ka ọ bụ mana ọ wụhọ ekwensu ọ ihe chineke kere ọ nature so anyị ga-aga na ka m gosi na ebe a okwu mmụọ ka m nọ na ọ mụ wụ traditional oke dada nwa udude nke ọwụ na ụlọ ọhụrụ ukwu osisi docha ebe a mana ọ wụ na anị igbo a sị gbuo na ọ alụsị ka ọ wụ na ọ ihe ọjọọ ihe niile unu mere mmụọ ndị nna nna ụnụ ihe niile unu mere mmụọ ndị nna nna ụnụ na ukwu osisi ka e kere ya akwa mana ọ wụrụ ọ wụrụ ndị be anyị a sị gị gbuwe ya na ọ ihe ọjọọ ka ọ na ukwu osisi bụ ihe vụle afa ya Ee, maka ndị igbo ha na-agụ baịbụl onye gụbazie akwụkwọ nsọ o chekwuo ihe niile nọ be ya ihe niile nọ be nna ya wụrụ ya ekwensu ekwensu Hmm? mana ọ wụghị ekwensu ka ọ bụ. ndị ọcha na-abịakwa na-eme ya nke a nọ ebe a wụ nnukwu osisi ihe niile nọ ebe a wụ okwu mmụọ okwu mmụọ Mm, ọ mụnwa bụ traditional oke dibịa ụnụ afụgo m ọ mụnwa nke a n'ebe na okwu mmụọ ka anyị jezie n'ukwu osisi ya n'ebe na ukwu osisi ya n'ebe a rugo 6000 years m gosi ha anaghị ụnụ 6000 years or many thousand years ọ then ka ịfụ how many thousand years ukwu oishi a na ịfụrụ otu ndị ọcha si wee preserve ya ebe a
ndị niile nọ n'ala igbo wụ ekwensu ka ọ wụ ka ebe e dere how many thousand years ọ dị nke niile nọ n'ala igbo wụ ekwensu mana ọ- you know nke ọbụla nọ n'ala igbo wụ ekwensu maka eviri unu baịbụl oishi a nwere ahụ n'ọdụ ọ nọgo 6000 years 6,000 hmm? years of oishi ka a preserve here aka ndị gboo aka ndị gboo ekenekwee m ụnụ na-ewere ike na-ewere ngozi na-ewere ndụ hmm? na-eye na 125 years oishi a evere ya na ya mostennish sterilize maka na achọghị ịgwa gị ame- ihe mgbe mgbe mgbe mgbe e mere ihe a mana e dere 125 years 50 1.5 ton from India India so unu mebie ya ha eburu ya were edozie ebe ha ihe a wụ obi ndị ichie obi ndị ichie eke be anyị ịfụrụ mmụọ ya ịfụrụ ọfịa eke ịfụrụ eke ahụ ọ nọ na mmụọ ebe a mmụọ ya nọ ebe a ọ ya ebutere mmụọ ya here so maka ndị na-asị m traditional Nwokedi traditional Nwokedi ịchọ ime omenala gị nata n'ụlọ ihe niile nwere reason o ji were mee ọ mụnwa ebe a ka m na worship mmụọ be anyị eke be anyị wụ ihe so anọkwadụ n'obi ndị ichie ya hmm, ka m nọrọzie n'obi bụrụ otu m si eseti my camera m bịa mee eseti ya ngwongwo m you know na ọwụ na m enweghị onye na-evidio m egba eseti ya nye mana kịta m ga-akpagharịbazi akpagharị ka m na-egosizi ụnụ ihe ka ụnụ na-afụ ka m jee na mmiri ka m jee na mmiri mụọ- na mmiri alụrụ ebe a na-eme ihe mmiri mana o nwere ebe dị mmiri si agbapụta nọ n'obodo anyị a nwere ego too much obodo nwere ego too much dozie ibe ha ọfụma ọ baala ha na-abala ha uru ụnụ gbakụta mmụọ be nna nna nna ụnụ azụ ndị ọcha eburu ya dozie ya ọ na-emere ha ihe asịzie na ụnụ wụ foolish people na-amaghị ihe onye pastọ ụnụ ma ọ bụ onye ụkọchukwu ụnụ onye ụk- onye ụkọchukwu ụnụ ga-asị ụnụ na na oishi nọ be ụnụ wụ ihe na- mere ihe ji esiri ụnụ ike obodo ahụ Germany nwere osisi ahụ nwee nke ka nke nke nọ be ụnụ mana ọ naghị ọ wụghị ya mere ife ji e, ife anaghị esiri ibe ike ha kere ọrụ ha nwere ọrụ ọ wụ na ekeha ọrụ na-asị na ife na-esiri unu ike unu ecreateghị job opportunity unu asị na ife na-esiri unu ike na ekwensu ji unu o nwere job opportunity unu createrị ọ na-eme onye gaba skuulu gacha skuulu ọ bịa join ya mewe omenala apụta na ewastechara ya ego na skuulu ị fụrụ okwu agwụ ị fụrụ okwu mmụọ eke ahụ na-enene na ya because ị fụrụ okwu ya ị fụrụ otu esi rụzi ya ọ be ndị ọcha ka ọ wụhụ na ụlọ ọ wụhụ na village ihe a ọ be ndị ọcha ndị ha ncha buchi afa na ofu na ofu nke amerịka hụrụ ya amerịka ị na-ahụ amerịka here because unu amaghị mmụọ nọgasị ebe a unu che na obere mmụọ obere mmụọ nọ ebe a hmm? unu che na obere mmụọ obere mmụọ nọ here unu na-eji akpa nzu n'anya a na-akụziri unu otu esi eme omenala ị fụrụ mmụọ nọ here ị fụrụ mmụọ nọnụ n'ebe a oke ọkpa na-akwa n'ime ebe na ihu na-emekwa eche na ọ sọ be unu ka oke ọkpa na-akwa ọ mụ wụ tradi- ọ mụ wụ traditional Nwokedi ihe m na-eme wụ ihe ihe ọdịnala ọdịnala ka m na-eme ihe ya anaghị m ezuzu ezuzu ndị ọcha anaghị egbu osisi ndị ọcha gbugodo nnukwu osisi ha ga-akụkwa nke obere hmm, Ele ekenekwa m gị o nwere mmiri nọ na Nnewi a na-akpọ mmiri ele nwee ọfịa a na-akpọ ọfịa ele nwee ugwu a na-akpọ ugwu ele n'ala Igbo ha nazi ndị Nnewi elechago Anaedo na mmiri ele ọ ihe mere ọ ihe mere ino ejiri bute gị ebe a o nwere nnukwu osisi nọvụ ebe a before ife ebe a niile ihe a wụ mgbọrọgwụ ya ihe a mana osisi ahụ tufu egbuo ya enwere reason e nyere eji were gbu ya and tufu egbuo ya e wetara nke obere kọrọ mmụọ nke nnukwu a keekwa na nke obere a ọ kwa nnukwu osisi ahụ ka nọ ebe a mgbe ọ wụ na o ji tocha o ji emecha wụrụ nnukwu osisi nke a kịta na emere ya ihe tufu egbuo ya and nke obere a ga-akọ adịgo already na o nwere ihe a na-eche ka o ji aka ya mechaa ihe ọ ga-eme then akụkwa nke obere ahụ ebe a anaghị eche ji ọnọdụ ya ọ dị too much ọ wụ na o nwe ihe atago ya n'ime na ọdụ- na ike agwụgo ya akụọ nke obere ngwa nee nke a bụrụ otu esi edozi oisi mmụọ a maa ya akwa ọ wụ sọ ndị Igbo na-ama akwa maka oisi ahụ egburu m fụrụ ndị ụka na-akụ egwu ọ wụ sọ ndị Igbo na-ama akwa ị fụrụ akwa a mara ya o nwere ife o minuru ọ na-eminu something osisi ọwụna nwere afa osisi ọwụna nwere afa ama m ihe ndị ụka ga-eji na-abịaba anyị na-emebi isi ihe ha ọ chọrọ ka m jide mmụọ ni- ka ha chọrọ- ha ọ chọrọ ka m tụgbu isi ha na mmụọ ndị ụka ọ chọrọ ka m gbuchasịa ha ka ọ chọrọ ha ọ chọrọ iji aka ha were gbuchasịa onwe ha ihe a kịta wụ okwu mmụọ ihe ị fụrụ okwu mmụọ wụ ihe a ị fụrụ otu esoro nke a ihe a wụ mmụọ ị fụrụ obene ya ị fụrụ otu esi dozie ya ama m ihe m ji na-ayọ ụnụ na-agwa ụnụ maka onye gbuo onwe ya ọndụbe eji evuru ejebe na ana obi ndị ọjọọ hmm? ka m jee na mmiri jee kurugodu mmiri udude mmiri tii n'isi m because ihe a wụ ebe ihe a wụ my ihe a wụ my holy temple ebe m na-worship ọ wụ anyị nwere nnekọta ihe niile anya ihe a wụ okwu mmụọ kwuru okwu mmụọ kwuru mmụọ nọ hie ama m ihe m ji na-ekwu ihe a maka ndị Igbo na-asị na-eje na-emebi isi okwu mmụọ maka ndị Igbo na-emebi isi okwu mmụọ ọkwa ihe onye mebitere o were isi evuru anakwa m ekwu ya o most of ụnụ nwa mebichara okwu mmụọ na-epigharị be dibia because onye nwere mmụọ be ha amanụ m ihe ọ na-eje be dibia achọ Hmm? onye nwere mmụọ be ha gịnị ka ọ na-achọ be dibịa ọ na ọbụla Alọbinagụ ị fụla ọda ọmụmụ si ọ na-adozi ya n'ala Igbo nwere ihe ọjọọ o mere hmm? i decha afa ya ọ na-esi eme ya ibe ka ndị mmadụ bịa ha marakwa na ihe a wụ ọda ọmụmụ ị fụla otu esi alụzi ya ọ wụhụ sọsọ ndị Igbo na-eme omena ndị ọcha na-eme ya ndị a na-agụrụ ihe a na university a na-agụrụ ihe a akwụkwọ pụrụ iche ihe ọma mewere ụnụ vurunụ ihe ọma n'obi tupu m afụ ebe a ụnụ ga-enwetacha ihe ọma n'ofu n'ofu vurunụ ihe ọma n'obi ụnụ na-awa ọchị m because abịago m ịgwa mmụọ be anyị ka o chewe ụnụ o nweghịrị ihe ga-eme ụnụ ihe ọ sọkwara ndị ụka ha na-echere ụnụ echiche ọjọọ isi ha ka ha ga-eji were buru ihe ọwụna ọ sọrọ ndị ụka ha na-emere echere ụnụ echiche ọjọọ isi ha ka ha ga-eji were buru hmm? ọ chọ ka ọ ga-eme ụnụ nwa ọdachi enweghị ike ikwe ya ụnụ ọ fụrụ otu esi edozi isi okwu mmụọ ị fụrụ otu esi edozi ya ihe a wụ ọda ọmụmụ hmm? ife ọma ka m na-ayọ n'isi ụmụ udo niile n'isi ụmụ Igbo niile ndị niile kwere na omenala Igbo enweghị ike ịnwụ otu ahụ ka omenala igbo enweghị ike isi nwụ onye ọwụna na-eche ndị ọ ga-eme ndụ ahụ ọdachi ekwekwena ya nene na ihe onye aka anyị chọrọ isi lụzi chee na ala igbo niile ife adịrị ndị igbo mma hmm? ndị mmadụ na-abịa were ego tụnye n'ime mmiri a ka a were nweta ego n'ime mmiri ọtụtụ ego dị iche iche dị n'ime mmiri a maka ya ka m chọkwuo ọ wụrụ na o nwere ego nke m nwere ka m tụị maka na ife a na-abịa ụtọ eto eto e, ịghọtago ego a na-atụ ịkwa n'akarị ha ego ụmụ mmụọ ka m were kpọpechiela ụnụ ụzọ ife ọma n'isi ụmụ igbo ụmụ igbo niile hmm, ndị niile ka ha mkpa ego jee wetara ha ego ego mm, ego ego ndị mmụọ karịa ego ndị mmụọ eto na enu eto na ana ụmụ igbo niile ndị niile na-eso ụzọ m bịawara bịawara ha ego ego mm, ego ji na-abịara ha unu ga na-eje na shop unu si na mmiri pụta unu ahọrọ mmadụ jee na shop ba goo ha afịa unu si na mmụọ pụta unu ahọrọ mmadụ ejee buru ife dị ego hmm? unu ji emepere ha ụzọ ebe ọwụna ha na-agba mbọ ụmụ biafra unu ga-enwe amamihe biafra unu enweghị amamihe biafra nsogbu akarịa unu ji enwe amamihe biafra ụmụ biafra ndị niile kwere na omenala ga-adị ụnụ bịa ga-adị ndị niile nọ na india ife ọma ndị niile nọ ebe ha nọ ife ọma ebe o si abịara ụnụ ife ọma ebe unu si agba mbọ ife ọma ọchọ ka ọ ji eme ụnụ ọdachi ekwekwena ilo na asị na egwu anọna ebe unu nọ ọfọ na ogu enwerọ mkpochi ife ọ sọkwara ndị ụka ba na-agba mgba na a ja-emebi omenala igbo one ba ga-esi e-disappear n'ala igbo fa ejeha ama maka na mmụọ na-eme ọ wụghị mmadụ na-eme ife anyị nọ na ya wụ na onye jụ ogbugbu ọ hụ udo onye lụọ ụka ọ fụ n'anya onye sị na ọ naghị eme emechaata ọ ga-eme hmm? ife ji ụnụ haa ụnụ na mmiri ka m bịara na-agbaga ya okirikiri si na okirikiri ya na-agba ya ife ọma n'orie ife ọma na ahọ ife ọma na nkwọ ife ọma na eke hmm, onye na-achọ nke o ji eme ụnụ ya nwụkwọ ya dakwa ọdachi ife ọwụna enu eteghị ya unyi ana awụọ ya aja ndị igbo na-eje ụka na-asị na nna ha mere arụ ụmụ unu ji asịkwa na unu mekwuru arụ ife o ji atụrụ mmadụ ka onye ji atụrụ onye ụmụ traditional nwoke dada nwa urude nka ndị ọwụna na-achọ biafra wute omenala na ọdịnala biafra ga-enweta biafra ndị ọwụna na-achọ biafra wute christian religious knowledge ji eje n'igwe ka anyị jewe ka anyị jee gote sensi for odumeje odumeje enwezighị sensi ka anyị jee na mmụọ na-enye amamihe ka anyị chọwa ya ich gehe von hier the other the and gero Ich habe ich hab schon einmal das gemacht. Alles gut. Schöne Wochenende. Danke. Ebulu na-eji ekene m chief n'ukwu osisi ọwụna ife ji ya aka ndị na-eme omenala n'ala Igbo ukwu osisi ọbụna unu jee dee ya aha ka ndị mmadụ marakwa ife ukwu osisi ahụ na-alụ maka na onye were sensi ya ejewara Germany ndị mmadụ ji ebe ebe eje ha bụ sensi ya enwere ike ofu onye eje vute ego Malaysia o jide osisi ji ndụ ezinụlọ niile gbuchee ị fụrụ onye ndị ọcha si dozicha osisi niile nwere afa osisi niile nwere mmụọ mmụọ ife a wụ ife e ji eme sayensị iwa ndị ị kpata kịta akwụkwọ nke a kpata akwụkwọ nke ọzọ i tikọ ya ọnụ ife ọkụ enwuru hmm? ka anyị jee gotere odumeje sensi ọkwa ndị igbo na-ekwu n'orie na ahọ na nkwọ na eke ekwe nọ ngwa na-egodo okwute a ọ maka na ndị igbo amachasịzighị ife ike ndị na-eje ụka hmm? ka mara nwanne anyị nwoke aga iyi echemba biafra ngwa bido kuzibe nkuzi maka na o nweghị ife anyị enwe onwe ife ọwụna ị fụrụ ebe a ị ma afa ya kpọkene ya afa ka ndị na-awụ ọchị m mụrụkwa n'ife hmm, ị hụrụ ukwu osisi ọ bụrụ be anyị ndị na-eje ụka asị gị na osisi alụsị na ya nwa ji ndị mmadụ anaghị aga n'ihu mana fa ekeghị ọrụ ọwụ na o nwere ife dịka na-ekele job at least ndị mmadụ ya bụ n'ebe fa na-aga eje ọrụ ọrụ jekwa na adị ife isi ike ji anakwana ọkwa osisi ahụ egburu taa taa osisi ahụ egburu ka o nwechara mmiri ya osisi ya m mere upload na na ihe ma ha gburu sị na- na-ekwe n'afa jizọs ọkwa osisi ahụcha dị mmiri ya ngwa ndị ụka kee ihe mere unu jizi egbu nke anyị kedu ihe mere o ji awụ ihe ọwụ na anyị mere ọwụrụ alụ mana nke- ọ dịkwa be ndị ọcha ka ị hụrụ otu esi dọbacha ya hie agụ ihe echemba biafra gịnị ka mmiri ya na-alụ kọwagodo kọwaba kwuwe okwu ka ihere na-eme ndị ndị mmadụ nke a ka nke ahụ anyị mebiri be anyị ruo dọtị Hmm? ị hụrụ ya mmiri niile ndị mmadụ ya amadịghị ihe ha na-eme o. ka anyị jee ka anyị jee yọọ mmụọ na-enye sensị ka o nye ndị mmadụ sensị ị hụrụ mmụọ na-enye nwa nke ahụ mmụọ na-enye nwa ndị niile na-amụbeghị nwa unu jee mụta nwa sharebanụ vidio a ọ bụrụ na mkpụrụ nke afọ na-esiri gị ike na ị na- na unu- na ị na- na ị- na ị na-achọ mkpụrụ nke afọ anọ m na mmụọ na-enye nwa anọ m na mmụọ na-enye nwa mmụọ a na-enye nwa mmụọ na-enye nwa unu ga-amụta nwa mmụọ na-enye nwa ndị niile ndị niile shairi ihe a na-achọ mkpụrụ nke afọ ha enwetago nwa ka m jee na mmụọ na-enye sensi ka a chọwa sensi odumeje ebe elele Mm. ka a chọwa sensi odumeje odumeje ụvụrụ adụzighị ya n'isi Mhm. mmụọ na-enye amamihe mmụọ na-enye brain mmụọ na-enye uche ndị igbo niile gbahuru ndị igbo niile vuru baịbụl sị- na-eme sị na nna ha mere alụ biko nye ha uche ndị igbo niile sị na nna ha mere alụ nye ha uche nye ha uche nye ha uche na orie nye ha uche na afọ nye ha uche na nkwọ nye ha uche na eke nye odumeje uche nye ndị niile ndị fada niile uche nye ndị kristian ndị igbo niile- ndị igbo na-agba onwe ha kristian uche ha enwezighị uche ka m jere na mmiri fe mmiri mmụọ na-enye uche nyenụ ndị igbo uche ndị asị na nna ha mere alụ nyenụ ha uche nyenụ ha uche werenụ maka m emeghị maka ihe ọzọ were maka m ghọọ traditional nwokedi anakwara m ebere ndị igbo akwa oge ụfọdụ oge ụfọdụ ọ dụ nka m bebe akwa oge ụfọdụ ọ dụ nka m bebe akwa ee ọ dụghị m funny ana m eyi ọ ihe mmụọ ka m na-eme ọ maka m ebidobe maba mbe nke ode ejinji nwanne m abịara m ịkụziri ndị igbo ebe ị furu ukwu osisi a n'ebe n'ihi o vuka ee ọ maka m ebidobe eme maba mbe m ka anyị jee na mmụọ ugenọma hmm? ugenọma hey achọrọ m ije n'udo ugenọma hmm? nekwe mmụọ nwe obodo mmụọ nwe obodo ọ mụọ traditional nwokedi dada nwa ududenka a na-agakwa side ya aga hmm? ụzọ dịkwa side ya mmụọ nwe obodo ọ mụ traditional nwokedi bịa kenene m njewa ka ị na-ejewa eje m na-akụziri ndị igbo ife maka ndị igbo amachachighị ife ike ọ wụ na ha amachachi ife ike negodo okwu mmụọ ka nnọ iburu ife awụ ọfịa ududenka maka eke be anyị na ebe na ha ejego na nke ekenne jechaa ya ife ekenne o nwere ndị na-aza ekenne o ekenne nwee ndị na-aza akụnne mana be ama ife niile awụ mmụọ okwu mmụọ ee, ikuku ndụ ikuku ndụ mmụọ na- mmụọ na-enye ihe ọ wụ na biko ife niile na-akpa ụmụ igbo ife niile na-akpa ụmụnne anyị hey, ikuku ndụ kuwe kuwe kuwe kuwe ị bụrụ ukwu osisi a ọ bụrụ na ana igbo baji asụ na ekwensu ka ọ na-eji egbu ya na ọ ya agwa ji na ndị igbo anaghị emebe ọfụma mana ị dụ ebe a o nweghị ife na-eme gị maka na anyị na-enyeju ị na-emete anyị mma anyị na-emete ha mma ọ bụrụ na ị dụ na ana igbo odumeje aka gị ije sụ ka e gbuo gị ma ọ fada mbaka a sụ ka e gbuo gị ma ọ ebube mmụọ nsọ a sụ ka e gbuo ụnụ ị furu ụnụ ha na size mana ụnụ na ebe a ekene dịrị ụnụ ekele dịrị unu ebee ka unu si bịa nice eh? ka anyị na-eje achọrọ m ije n'udo njekwu ha anaba n'udo hmm? ụmụ mmụọ mmiri ekenekwe m ụnụ kwa asụsụ eh? ọ mụ traditional nwokedi dada nwa ududenka ana m ekene ụnụ ọmụnwụ ụnụ ka ụmụ ụnụ ma onye ụnụ na-ahụfu m ahụ ekene dịrị ụnụ mbuli enu dịrị ụnụ ife niile echekọtara aka ọnụ mee ọwụwa na ọdụ otu ọwụwa adụ anyị na-akwanyekwara ụnụ ugwu maka ife anọwo onye biri onye biri hmm? nke na-agụzi signs and wonders ha ị fụrụ ọ na-esi arụ okwu mmụọ traditional Nwokedi vision 2020 have come to established ị fụrụ okwu mmụọ a ndị lụrụ ife ahụ factory company nọ nnukwute company nọ n'obodo a rụziri ya ime onye bachiri ya na ọ fa ji alụta ya mmụọ nọ n'obodo ekenekwe m gụ ọ wụrụ na ọ na Nanka ka ị nọ ndị ụka aka gị inye igwe Nanka ego gbuo ha ọ wụrụ na ọ na Isuọfịa ndị Isuọfịa aka gị ịgba izu so ka egbuo ha ọ wụrụ na ọ n'ana igbo ndị igbo aka gị ịsị na ọgụwa ji berere ife na-echiri ha ike na ọya gụwa bere na ife ara ha aka ha mana ị nọ here na-echekwa anyị ọ bụrụ na anwụ dị too much anyị abịa here Hmm? ndị igbo che n'ọzọ nwere achara oche n'ọzọ nwere ọbọgwụ eh? ọtọsị ọtọsị ye ọtọsị ye ọtọsị achara ọ mụnwa traditional a.k.a Dada nwa Ududonka ọ wụrụ na ọ n'ụlọ ka ị nọba ọ wụrụ kịta na ị ka nọ n'ala igbo mevute ha ụlọ here ndị igbo asị na mmụọ nọ ebe a na o nwere mmụọ nọ here

chụwala ndị igbo ndị amosu na orie na ahọ na nkwọ na eke ebee ka ihe- ebee ka o si abịa Hmm, ọ na-akọ ya anya azụgo na ga tụfụrụ nkịta ọkpụ n'iro afụzi ọgụ ya na ụmụ ndị mmụọ igbo ọ na-esi dozi okwu mmụọ a ọ bụrụ na ọ n'ana igbo ka ị nọ ụmụazị butere ego malaysia fa aka gị ịsị na ọ fa nwa nwa na ụfọdụ aka gị mee ụdịfere na akwụkwọ akwụkwọ sef Eh? ị fụrụ osisi a ọ bụrụ na ị nọ na Nanka aka gị ịma gị ikpe ọnwụ since mana kịta anyị nọ ebe a nọrọ ọfụma ka anyị na-ejekwa ọ mụ traditional Nwokedi n'ọhịa udo ka m nọ ofu udo ọwụna nọ n'ala igbo nwechara ana niile a mana na ụmụazị be anyị amaghị m ebe ba siri piobata n'ala igbo tụrụ ụlọ religious knowledge be eme gịnị be akpakọrọ ọhịa udo hmm. ụjọ o nwere udo a na-akpọ udo nwa ezi obichiri ụzọ ọbịara akụrụ akara Nanka oge ndị ụka batara pe nekata ana a na-ehike fanebe eze mmụọ eze mmụọ pere mpe anyị ebe- anyị evughị evu mgbe ahụ ụmụ abịrị- ụmụ abịrịba si ụmụ abịrịba were buru alọvinagụ ekerekwe m ụnụ ọ mụ wụ traditional nwokedi dada nwa ududenka n'udo ka m na-abịa ụnụ ọ fụrụ ụzọ udo maka ndị mmadụ chere m- ndị mmadụ chere m ji ahụ ndọta na-abịa lọba omenala m ka ibe a ụnụ ọ fụrụ ibe a awokin wan ngwa wee kie na ọpụ e nwere ife niile ụnụ na-achọ ọ nọ n'okwu mmụọ be m ife ọ sọkwala ahụ nta ya gbaa asaa ọ kwọdụ na aka ji echi nke nọ nanka edo inye na nanka nke nọ n'isuọhịa edo inye n'isuọhịa nke nọ n'oko edo inye n'oko nke nọ n'alọchukwu edo inye n'alọchukwu nke ọ bụla ebe o si bịa edo inye a sịkwa ị fụrụ mmụọ niile nọ n'ala igbo evunye bịa hie ife a wụ university m mmụọ niile nọ n'ala Igbo onye isi otu mmụọ niile nọ n'Afrịka ọ mụ wụ traditional Nwokedi Dada nwa Ududenka ekenekwe m gụ hmm? nwa mala nna ya amarakwarana ndị ichie niile nọ n'elu ụwa ị fụrụ osisi niile a o nweghị ị fụrụ udo ka m nọ ị fụrụ ya ndị mmadụ chere m nọ n'udo ha bụ ha na nnọ ọ kwa osisi ahụ e gburu n'ala Igbo ka o vucha mmiri ya agụ iyi eche e- echamba biafra ee gwa anyị gwagasị ya kọwara ụmụ igbo ihe a ka wa gwa gị na- ka a mara na ndị ọcha na-alụ ọgwụ na ọ wụhụ ndị igbo na ife anyị na-eme awụghị ife iberibe maka ụmụnne anyị na-anwụchasị na lack of knowledge onye nwụọ ndụ bụ eji evuru ya nawa na ana obi ndị ntụ ndị ọcha wetara ụnụ baịbụl dị ha lụchara agwụba n'ofu n'ofu ọ maka ndị na-eche na nwere ibe dị na trump ji emere anyị taa ntụọdụ na trump na ofu mmụọ ebe o jezuo ụwa niile ọ ma ha mee ibe m kwuru ee ọ maka ndụ na-eche na odumeje na o mere ibe odume ka ị fụrụ m mụ traditional nwokedi odumeje choose-uo time date and venue m kpọkọrọ mmụọ na ebe a bịa nlezi onye nwụrụ anwụ hara ya nawara o chere m na-egwu egwu anaghị m egwu egwu o odumeje odumeje zuzuo ezuzuo ewere m mmụọ niile n'ebe a m mechaa ibe m ji emerebe anawara m ọ kwa unu chere unu chere unu amaghị ibe sef mụnwa traditional nwokedi na-amụ omenala m amụ dị otu a m nọ na Germany a chere iyi akwa mara mma anaghị agụ m chere m enweghịdị ego mana ana m adụ otu a nwanne nnukwu eze mmụọ ka onye nwe amụ onye

ekene ngụ kene ihe na-emere gị ihe oge echi okeke nje ka wụgharịa ọ na-eje vutere nya Mm? ekenekwe ngụ ichie ichie maazị nwafọ ikwuhi ikwuhi ichie maazị nwafọ ikwuhi ikwuhi ichie maazị nwafọ aka ji ọfọ ikwuhi ikwuhi ekenekwe ngụ ekenekwe ngụ ekenekwe ngụ ọ mụ traditional okere da nwa udude nke hai nekenenụ m anya n'ihe ka ịbụ ka na-ekene ọ mụ traditional okere da nwa udude nke abịala m n'obi ụnụ sị udo dịrị ụnụ anakwana m echefu ụnụ na ọrụ na-alụ dị too much ụnụ kwesịrị ịnwa so na mmụọ ụnụ akwụsie ike ọ wụ na nwa ha na-akpọ odumeje zuzuo ezuzuo ụnụ a ga yiele m ya egwu hmm? ụnụ eyiele m odumeje egwu onye ọwụna ji mụnwa wụ traditional nwokedi were mụọ ije eh? mmụọ niile nọ ebe a ikwe ekwe nwekwara dụ mgba bịara bịanụ mere m ịnyanga bịanụnụ ịnyanga shekiriba o oh, ụmụ ọma ihe dị mmadụ ọ oh, megoro ịnyanga ọ mụ traditional nwoke oge m bịabụrụ ebe a ụbọchị a unu pere mpe mana fa unu evuona ivu o nwe ihe ji eme ụnụ ka anyị na-eje ife niile awụ okwu mmụọ wụ ihe a onye a ka e si edozi ya i dozicha ya ọ maa mma i were ihe dị ndụ kụọ ya ụhụ ụnụ bịa ụnụ a na-akwahụ isi ụnụ were ọbara ụnụ a na-awụsasị everywhere ka ọ na-asọ mmadụ oyi aịfọ ụnụ ata anụ hmm? ọ mmụọ mma mmụọ mma mmụọ mma ụnụ eh, ji amụ ụnụ ji ndị nọ na di na nwunye ife na-esiri ike abịakwara n'aka m jikọta ụnụ ọnụ ụnụ enweghị ike ịgbasa agbasa ụnụ ji amụta nwa mara mma ndị niile ndị igbo niile ife na-esiri ike mmụọ niile nwere mmụọ niile nwere ihe ọ na-emekwenụ mmụọ niile wụ mmụọ dịgasị ndụ kedu anụ ụnụ na-asọ na village ụnụ onye ka m ga-esi alụrụ ya okwu mmụọ m lụcha ya m ese ya ese tinye ebe ahụ ụbọchị m ji abịa ịchụrụ ụnụ aja m ewere ife e ji achụrụ ife anụ ụnụ anaghị egburi be ụnụ bịa chụọrọ ụnụ aja ọ mụnwụ traditional nwokedi na-emepe ọnụ ụnụ a na-ede ya ede n'akwụkwọ n'afọ ihe ọwụna ụnụ hụrụ ụnụ a-recognize ya maka ọ mụnwụ sọsọ m ji egosi ya mmụọ a na-agbara egbe hai ọ wụ na njikọta mkpara na-asụọrọ ngụ ya ọ mmụọ be anyị so udo ọ udo udo a sị na onye jikwa n'ogwu ọfụ udo ee ụnụ ọfụrụ udo be anyị ọ ime udo wụ ihe a mana agbachigoghị ya agbachi o- you know, agbachigoghị ya so ka nje na ka nje na ka nje na mmụọ ndị Egypt because na a sị egyptian gods and the goddess fellow

kụọrụnụ m anya anọ n'Egypt na egyptian gods isis and horus blue lotus religion ụlọ ọ bụrụ na omenala anyị wụ religion nke ọnwụ apụrụ ihe a na-akpọ anyị na ennu ya nenu egyptian god o jikwa na adọrọ ụmụ igbo niile na mma ụmụ traditional nwoke na-agwa ụmụ udo niile after na ụnụ watchara video m a ụnụ ejebezie n'okwu mmụọ mebe ihe niile a nọ hia ka m fụzie onye ji abịa nafụ ụnụ ya ka mmụọ be anyị gbuo the person immediately Kwa m- ọkwa mme- okwu- Osiris ahụ ba gburu ọkwa Osiris a nwere mmiri ya ị mana mmiri ya ọ river nile Ee? oke nke awụ nke awụ nke ndị india mmụọ onweghị mmụọ na-anọghị ebe ekenekwe m gị mmụọ ndị hindus Hmm, ekenekwe m gị ụmụ traditional okere da nwa urude nke m vurucha ike niile a unu na-enye m ka ị ma na m akwatu Odumeje kwasasị ya in short sọnsọ m only only with unu niile nọ hia m ga-edefeat ndị ụka niile nọ n'ala Igbo ekenekwe m ụnụ onye ọwụ ana m ayọkwa na ụnụ onye ọwụ si na omenala Igbo eje ha adọ ihe na onye ahụ egwu maka ọwụ na omenala Igbo na omenala ụnụ ama an- anakwuo because ụnụ omenala ọgbọ enwere okpu ọgbọ okpu ndị- that is ọgbọ omenala ogbu igbo na omenala ndị india wụ ofu ife almost ofu ife ana m ayọ ụnụ kunienu na ikem na ikem jee chụba ndị niile na-emebisi na-akụtasị okwu mmụọ nọ n'ala igbo ana m ayọ ụnụ kunienu na ikem na ikem jee chụba ndị niile na-emebisi omenala ndị gboo kunienu n'ikem n'ikem nwa dibịa ọwụna jere nara ndị mmadụ ego ka ọ kpaa afa ma ebe ọwụna gbuonu dibịa ahụ gbaanụ okwu mmụọ ya ọkụ ụnụ ọkwụrụ ogirisi oke eji ya alụ agwụ ife a niile wụ agwụ adọtụ maka agwụ na-eme i buru Mercedes ụnọ oke Mercedes adọtụworo Mercedes agwụ hia ụnụ amaghị Mercedes ya na-anya anya nekwa agwụ ya alụtu adọrọ ya agwụ ya ọ bụrụ na ana Igbo ka ị na osisi ya a ji asụ na ọgụnwa ji ndị Igbo niile n'oru na ene ọgụnwa mere na ife araghị ife siri ike na ana Igbo asụ ọ wụrụ na ọ na ana Igbo ka edo ndị ụka aka ndị ụka fada mbaka ejezighị na arahụ ụra ebube mmụọ nsọ ejezighị agazighị ere na arahụ ụra hmm? ọ wụrụ na ọ n'ana igbo ka osisi a kwụrụ n'azụ dụ fada mbaka agazighị na-alahụ ụra ebube mmụọ nsọ agazighị na-alahụ ụra ndị ụka niile je na-asụ na ebe a ka ekwensu niile nọ n'ana igbo bi na a ga-egbu ya ngwa bịanụ metụ nke a aka ọ wụ na i metụ nke a aka ị ga-eje nga and i jecha nga ahụ i je achọwa osisi a ọ bụrụ na o si be Nwokedi bịa i je eje n'ebe Nwokedi je weta tupu i si na nga ahụ pụta ọ bụrụ na o si ebe ọwụna o si bịa i je eje ebe ahụ je wetakwa ụdị osisi ife niile a wụ ndụ ndị mmadụ ka a kụkọchara here maka na mmụọ ife dị adịdị ndụ ndụ ndị mmadụ ka a kụchara here ya nwa mere ndị ọcha ejizighị anwụ na painful exit mana ndị igbo na-anwụ na painful exit maka na ndị Igbo ndị nna nna fa- ndị nna nna ndị Igbo dowechara ife a anaghị anwụ na painful exit i buru otu onye a sị kpachie ndụ ya dobe ya here mana ọ wụrụ ndị Igbo asụgo na ya ekwensu na e je egbu ya mana ndị ọcha anaghị egbu ya ndị ọcha na-edozi ya edozi ịbụrụ onye ọwụna nwere ife ọwụ ife niile a na-eri eri osisi ọwụna ịbụrụ na a sị dozie okwu mmụọ achọrọ m isi onye adozie Ududonka ọfịa udo niile ụnụ naara udo achọrọ m ịnakọtachakwa ya ụnụ back sị udo chụba ndị niile ji ọfịa gị chụba ndị niile ji ọfịa gị ndị niile jere kpara ọfịa udo unu be ahọrọ gị udo mgbe udo gbuola ụnụ anyị ewerekwa ana ndị niile ji ife udo be anyị ndị niile jere kpakọrọ ọhịa udo sị na mmụọ be anyị anaghị arụzi ọrụ mgbe mmụọ be anyị gbuola be anyị ewerekwa ihe anyị na ọkwa na eze Ezekwueche wụ traditional Nwokedi e si na lineage of ndụ eze ndụ eze ịtọ ahụ si na ọwụwa anyanwụ bịa ofu ke wụ eze nri ofu ke wụ eze arọ ofu ke wụ obi mana eze nri na-ejezi ụka obi nne obi nnewi na obi ọnịcha na-ejezi ụka ee mana eze nri nke izizi jere exile ọ ihe okpugu ji n'ebe a ekerekwa m ọ mụ wụ traditional Nwokedi abịara m iwere okpu ha from exile were ya nawara ana igbo onye were m maa aka ọgbajie ọkpa ọgbajie aka onye were m kwuo okwu n'azụ o kwuchaa o nwere ike ọ dazie ogbu onye sị na ife m na-eme enweghị isi ọkwa ovu isi o weta n'isi ya tinye ebe ahụ ka o wena isi nụ onye sị na omenala nna nna nna nna nna anyị ha wụ arụ ka o tizie ndụ anyị na danger ka e gbubezie anyị maka a sị na anyị nwa wụ ụmụ ndị arụ ya nwa awụrụzie ụmụ ndị nsọ Ee? onye ahụ ji awụ onye arụ o ji anọghị ya atụwere a na-eme ya ọtụtụ ihe dị iche iche a na-eme ya o jee n'ụlọ ọgwụ ejeha agwọta ya because na ife nọchiwo nna chukwu bụ nna so onye ọwụla sị na nna ya mere alụ ife isi ọtụ ị fụrụ osisi na-eche ndo ọ bụrụ na osisi ya nọ n'ala igbo fada mbaka ji asụ sụ gbuo na ọ ya nwa wụ ekwensu mana ọ na-eme anwụ dị too much n'obodo a ndị obodo abịa dobe oche dọrọ hia na-enwe aṅụrị na-aṅụ nkwụ na-ekwu oyoyo ụnụ afụrụ onye e si eme ndị igbo na ụnụ dị lazy ama m ife m ji bịa ebe a maka na m bịacha ebe a taa ndị niile na-eso ụzọ m ndị niile ife m na-eme na-amasị ma mgbe m metere ma mgbe m emeteha ya ndị niile nwere the understanding of the time ife je na-agara ụnụ ebe ọwụna ụnụ nọ ọsọ godogo nọrọ n'ime ụlọ customer ji asị na ọ gụ ka ọ chọrọ ọsọgodo ndị ọzọ abịara chie ụzọ na ha ji ewere ya ha ejeha ewerenwu ya ha mmụọ nwe oche mmụọ ji oche ekerekwe m gụ mmụọ bi n'ụlọ enu hei o ndị ike ndị mmụọ ekerekwe m gụ ọ mụ traditional okere dada nwa udude nka m were na-asụ onye ọwụna sị na mmụọ be anyị enweghị ike iji oche dọrọ ọdụ onye ahụ anọkwana ọdụ onye ọwụna sị na mmụọ be anyị enweghị ike ibi n'ụlọ elu onye ahụ ebikwara n'ụlọ elu ee ọ mụ nwa traditional nwoke dị dada nwa udude nke ụnụ makwa na onye nwụ nna osisi nke ọ bụrụ na ọ bụrụ na osisi a dịrị igbo ukwu aka gị igbu ya mmụọ na-echekwuola anya hapụrụ ndị isuọfịa hapụrụ ndị isuọfịa na ndị igbo ukwu na ndị ọwụra be ha waa mmiri fụọ bebe hmm? ọ bụrụ na ọ n'ana igbo ka edo tụgọdụ ndị igbo ji asụ na ekwensu na oge na-eme na nje na oge nwe na-eme na abakpọ ya abịa na Lagos fa anaghị ele ele fa aka gị iji holy ghost fire gbaba gị ị gbara mkpe na atọ ị kara aka kwanụ ọ wụrụ na ọ n'ana igbo ka edo ndị pastor na ndị ụkọchukwu aka gị igbebe holy ghost holy ghost holy ghost holy ghost thunder shop ha na-agba ọkụ hmm? na ọ mụwa traditional Nwokedi ọ bịara m nke ọma ekenekwa m ezumezu mmụọ niile n'ebe a nọnyere m m were nwee ike ịga ime this my teaching nwee ike ịga my holy land nwee ike ịwagharị ọhịa udo ife niile a wụ ọhịa udo ị fụrụ ife ya niile ihe niile zuru ezu mana ọ bụrụ na ọ n'ana igbo ndị enwe ha ndị mmadụ ya aka gị kparịdị ya na ọ bụrụ na ọ n'ana igbo ọtụtụ ihe aka gị ime eh? ụmụ osisi ndị a ọ bụrụ na ọ n'ana igbo ndị mmadụ ya aka gị ime gị ọtụtụ ihe hmm? e tikwere nke omenala tii nke ndị a tii nke ndị ụka mana ndị ụka anyị ndị ụka dị anya ukwu ọ bụrụ kịta n'ana igbo ka traditional Nwokedi mere ihe a ngwa wọchị ya na nke a ka butere ebute hmm? e nwere ike ọnwụnwa ọhụwa ọ wụrụ a nọ n'ana igbo ndị asụsụ wofu ibe asụ ejebe egbuo ya kpọrọ ndị ekpere hmm? ndị a ndị aka ji eweta eweta ọ wụrụ kịta nọ n'ana igbo o nwebeghị ihe enwebeghị ihe ndị be anyị akaraghị ime mana ọbịa na ka enwe amaghị ya ụbọchị nta ka a chụọ n'owere nchi ọ ka mụwa traditional Nwokedi dị eze mmụọ eze mmụọ udo ọrụ m ka m na-alụ ma m alụchaghị ọrụ m o nweghị ebe m na-eje hmm? ma m alụchaghị ọrụ m o nweha ebe m na-eje ife mmụọ kpọrọ m mewe ka m na-eme ọ mụnwa wụ the only one in the Jah creation n'ụlọ Chukwu Okike abịama ka m guzoro na-asị ekene dịrị gị Chukwu Okike abịama ekene rịrị gị onye na-eme mma ekene ihe ọma nke ị na-eme o ihe ọma nke ị na-eme anyị ekene gị sị gị chukwu abịama nala ekene ka m gụziere gị information because otu a ka m ga-esi ala Ududonka m lụcha e mede information ị si here na gate na-abata gị gụọ ya Herzlich willkommen in the Boshaf Garden. ka a kpọrọ ya Bot- Botanischer Garten Oldenburg ka ị bụrụ ya city m Oldenburg then ị bata here ọ sị gị na ụmụ oishi a na ị gaghị emetụgasị ya aka maka na ụfọdụ nwere power ụfọdụ nwere power ịba gị n'ime so ọ ya ka ị gaghị eji metụdị oishi aka gasị ị gaghị eji bas- ị gaghị na-anya bicycle n'ime here mana ị ga-eji ụkwụ gaa ebe ahụ agwa gị na mmụọ a nọ ebe a so na ị nwere ike ime itinye na ịkpọrọ ụmụazị ị ga na-akọntrol ụmụ gị ka ụmụ gị hapụ imebi ihe here ị gaghị eji ụkwụ nkịtị ụkwụ nkịtị ị nwere ike iji ụkwụ nkịtị bụrụ ya na a na-agba ụkwụ nkịtị aga here maka ị na-aba n'okwu mmụọ ị ga-agbafe ụkwụ a mere ndị omenala ji agbafe ihe ụkwụ were baa ndị ụka ndị ndị muslim agbafe ihe ụkwụ were baa but ndị ụka na-agba shuu fa na-ekpekọ ọzọ fa na mmụọ so anaghị eme anaghị ahụ anụ here anaghị agba bọọlụ ebe a ụmụazị nwere ike iri ihe ọwụna gwuo egwu agbaghị nkịta abịa here mana ị ga-eji vidio ị ga-eme kamera ọ dụ allowed m rụcha one a na m rụchado one a na ana igbo ka ịmụ ebube mmụọ nsọ ga na-ayọ m biko ka m bịanụ be gị

ọ bụrụ na ọ n'ana igbo ka edo to god ebube mmụọ nsọ bụ akazighị ị fụrụ na e si dozicha ya ọ maa mma na egodo anya kụna na anya ọ nawo na chukwu anọzighị chukwu mmụọ dịkwa na ndụ ebe ọwụna akwụkwọ ndụ adịghị ife anọghị ebe ahụ anwụ fụta too much everybody na-abịa nọrọ here na-enwele ndụ eh, ụmụ nnụnụ ekedekwa m na ọ mụwa traditional Nwokedi ị fụrụ ihe nke a wụ Egypt Egypt Egypt ihe ahụ ee Egypt ọ mụnwa hei ị fụrụ traditional Nwokedi ị fụrụ ị fụrụ ụlọ onye ọ maka na ụnụ amazighị ife ọwụna ụnụ ma ife nke a roman nke a roman nke a Egypt so ọ mụwa traditional Nwokedi ayọgo m amamife n'i- ayọgo m amamife n'isi ụmụ igbo yọọ ife isi ike ogologo ndụ na ahụ isi ike ka m na-afụ here ife ọma zuru oke na ezinụlọ ọwụna n'ala ike ife ọma Mm? ezinụlọ ọwụna ezinụlọ ụmụ igbo niile o nwe ife ga-eme ụnụ chukwu oke abịama nọnyere ụnụ all the days of ụnụ life hmm, ị fụrụ na e shi afụ here ị nwere ike ịfụ but ị gaghị abatazi ịfụkwa ha na ị gaghị abatazi mụ afụ na ị gaghị abatazi so ka m je vuru ka m je vuru ụgbọ ntụ oyi m ebe m dewere na ana ana emechago m ife m je me misa agbasago nabanụ n'udo misa agwụsịwo ekene dịrị Ududonka na Haba Agulu na mmụọ niile nọ n'ala Igbo ise ise ise so oge m ji alụcha Ududonka information ya ga-anọ ma outside ma inside otu a ka ọ ga-adị n'okwu mmụọ niile nọ n'ala Igbo ọ ya nwa mere m ji na-agwa onye ọwụna mụ na ya na-alụkọ ọrụ m ga-adọkụmentị ihe ọwụna document ebi m n'obodo a na-adọkụmentị something na document anaghị m eme ife nzuzo ọ wụ na nye gị one naira rụọrọ m ọrụ one naira ahụ nye gị two naira rụọrọ m ọrụ two naira nye gị nke gị sị gị jide jide nke ahụ ọ ihe mmụọ ka anyị na-eme anaghị m egwu egwu n'obodo a egosigo m ụnụ ihe wụ omenala ọdịnala onaka e ji esekpu ya na india onaka e ji esekpu ya ebe ọwụna ụnụ nọ mana anya ụnụ na anya ụnụ mere mmechi ụnụ anaghị afụ ụzọ mana abịago m ka m mepe anya ahụ ka ụnụ hụwa ụzọ share ya nụ video ọwụna nnara ome enweghị more than 300 share ọwụna nnara ome enweghị more than 300 share mụ na ụnụ ga-anụ ezigbote ọgụ share nụ ya na group group share nụ ya na page page share nụ ya na ya everywhere ụnụ anazi na-akpasu m iwe ka m na-asụ oyibo because ụnụ kpasuo m iwe m asụba oyibo ka m nwee ike ịnụsa ụnụ ọgụ merie ụnụ naghachikwa back to asụsụ a mụ na ụnụ na-asụ mana ọ bụrụ na ụnụ maintain asụsụ a mụ na ụnụ na-asụ udo ga-adịrị mụ na ụnụ gwa nụ ndị ụka ha agazi na-emebi isiokwu mmụọ nọ n'ala igbo ekenekwe m ụnụ o nweghị onye ọ na-esere m na ya na-awụghị omenala na ọdịnala ụnụ hapụghara m omenala na ọdịnala m amaghị m onye ọzọ ife mmawo ụnụ mana ọ bụrụ na ụnụ je mebisiwe omenala na ọdịnala m kedu ife ụnụ chọrọ ka m mee hmm? ọ ndị nna nna anyị nabatara ndị ụka mgbe dịrị gboo o nweghị ife mere anyị kipụrụ ụnụ ụnụ wee tonitezie ụnụ ga-associate bezi with anyị nwa ọ dịzi ụnụ ka nwere ife ọjọọ anyị obu nshi n'ike ọ nshi eburu ndị ọcha na-eme omenala so ekenekwe m ụnụ ekenekwe m ụnụ and mmụọ ha na-worship mmụọ be anyị ndị bịara bukọrọ mmụọ be unu na worship dị mmụọ na-alụrụ ha ọrụ unu nweziri dị mmụọ ka ezi nke unu na worship ọ ya nwa mere unu ji abịa sọọsọ ndị ụka na-abịakwute m mere m nke eze mmụọ mere m nke eze mmụọ na onye n'isi na anya dum unu ọ na-enyere m shishi m ji eme anything o nweghị ihe unu na-enye m ana m emere ya unu for free because m mecha ya nọ ndị ụka ji eje yiri ogbe agbada sị na ọ ha nwa wụ ndị omenala nazie represent ọrụ m lụrụ alụ ọ mụ nwa traditional nwokedi agụ iyi ekenekwe m ụnụ agụ iyi na india agụ iyi na new delhi ezigbo nnọkọ ya ya man

ọ ya mere ndị mmadụ ji akpọ m iyi ha kpọchia m iyi bana ruo ihe ha nọrọ na ya adịba na-echebe ba na-eti mana ifere ejeghị ekwe pụta sị m sorry hmm?